Tá mé chomh fuar. Tá sé sioctha. Tá mé foundered, mar a deirtear i nDún na nGall. Sin focal nach gcloiseann tú aon duine ag úsáid choíche, ach tá mé foundered. Seo, is rang oideachais é seo chomh maith le podchraoladh grinn. Sin an aidhm a bhíonn i gcónaí. Is múinteoirí muid. Cosúil le hachan duine eile le Gaeilge leis an fhírinne a rá. Tá mé anseo le mo chuid comhghleacaithe, le mo chuid cairde. Ar dtús báire tá mé anseo le Áine uair Áine goidé mar atá tú. Díreach mar an gcéanna leatsa agus mise chun focal difriúil a úsáid déarfainnse go bhfuil mé conáilte go mbeidh focal iomlán eile ag James chomh maith ach tá seo tugtha isteach i rang beag Gaeilge, nó bhfuil na focail éagsúla atá againn. Ghlac sé thar céad eagrán dúinn ach táimid chun míniú goidé atáimid ag goil a rá anois. Sin é! Sin é! I ndiaidh an am ar fad seo táimid chun a bheith níos soiléire agus níos níos ionraice. Agus caint faoi lad nach mbíonn ionraic choíche. Táimid anseo fosta le James Ó Flatharta. James, goidé mar atá tú?
Bíonn sé actually ionraic

Viking ag goil thart anseo ag iarraidh clúdú suas. Sé an rud is measa faoin teach atá agam i nGaillimh, tá an rud, an boiler, an ola briste, so níl mórán teas againn, so is like portable heater atá agam faoi láthair ag goil thart an teach ar fad le mé a théamh suas is mo shuí, I'd say. Tá ceist an-tábhachtach agam duit though, James, because tá ráiteas a mbíonn agatsa i gcónaí agus tá mé ag iarraidh a fhigiúráil amach an bhfuil seo go fóill fíor. An bhfuil tú ag caitheamh shorts go fóill? Because mar a deireann tú féin, ní éiríonn na cosa fuar.
Oh, like, ag goil thart sa ghnáthshaol, like. Yeah.
Nó ag goil a chodladh. Yeah, like. Aon am.
Oh, bhuel, yeah, tá. Yeah, 'cause ní fhaigheann do chosa fuar. What? Sin atá ann, 'cause ní fhaigheann do James! fuar. Tá sin craiceáilte. Tá mise ag caitheamh dhá phéire brístí nuair a théim amach ag shoots faoi láthair. Chaith mé inniu Waste of time. ag dul go dtí an campas Waste time. le shoot a dhéanamh. Chaith mé Waste time. Cé- cén fáth? leggings Like, agus corduroys ar bharr sin. bhfuil tú in ann cuimhniú ariamh cén uair deireadh a bhí do ghlúine fuar?

Ar dhóigh éigin, táim, bhí mé go fóill iontach fuar, so ní, ní aontaím leat. Tá do chuid cosa hairy, man, tá mo chuidse cosa hairy, agus nuair a bhí muid sa leaba le chéile, gearr go dhá chrann a bhí méiteáil a bhí ann.
Bíonn muid knotted le chéile faoi dheireadh na hoíche. It's just...
Tangled, extreme. Oh, Jesus. Cén teas faoi láthair é thuas i mBaile Átha Cliath ansin, Hugh?
Díreach anois tá sé céim amháin. So bhí nuair a bhí mise amuigh ar maidin bhí sé eh, lúide dó agus mé céim Celsius agus mé ag siúl thart agus anois tá sé céim amháin so Tá sé le bheith ar a laghad lúide deich le bríste a chur. Ara James ó look look like so it's a shot in Scotland which I foolishly yeah uh, ach Úsáid, Cuireann tú ort T-léine, hoodie, seaicéad, short, Gabhann tú amach faigheann tú coffee, it's all good, agus na Birks, Coinníonn na Birks te do chos toes agus ansin tá gach rud eile grand, like. Ach cad é an agenda seo go bhfuil tú comh i gcoinne brístí fada a chaitheamh? Like, cad é tá comh holc faoi iad a chaitheamh? Bhfuil, an mbíonn tú míchompordach iontu? No, just

like, istigh i sa seomra báire tú dí, ó dá mbeadh am dá mbeadh cruinniú am, is bheadh bríste fada orm, but, like, bíonn bríste fada orm ag obair i gcónaí, but, like, sa samhradh mura bhfuil aon chruinniú am, I'm definitely, tá mise definitely ag goil isteach rocking some shorts. Yeah.
No. Scandalous.
No.
Ní aontaím leat ar an rud. Do you know, bhí greannmhar though, bhí, em, bhí uair amháin agus bhí ar lad ón oifig ag teacht chuig mo theach le rudaí a bhailiú agus nuair atá mise istigh sa teach, it's like, em, tracksuits an t-am ar fad, like just tracksuit bottoms an t-am ar fad, whatever. Agus tháinig sé amach agus dúirt sé, jeez, I've never seen you dressed down. But like, ní bhím gléasta Literally an difear amháin a bhí ann is that in áit ag caitheamh jeans dubh bhí mé ag caitheamh tracksuit liath. Like, it was literally an rud céarna a bhí mé ag caitheamh istigh san oifig nó ó lá go lá a thána le uair or whatever. But it deineann sé, bhí sé, bhí sin go leor leis an difear a dhéanamh to be like, oh yeah, amharc ar an lad seo, like tá sé, he's really letting loose and literally an difear amháin is

Agus beidh mé lán sásta do chuid parcels a fháil.
Tá péire agad cheana féin. Ní- Cén fáth a mbeadh siad ag cur níos mó chugat? Ah, tá cúpla, tá difear acu. Tá actually scéal an-ghreannmhar agam faoin Cheathrú Rua. Um, Ó, go on. Níl a fhios agam an ndéanann bhur gcuid máithreacha é seo ach is breá le mo mhamaí daft links a chur chugam de tithe mar Síleann sí fá choinne cúis éigin go mbeidh mise ábalta íoc as teach am éigin in the not too far future. So cuireann sí nascannaí chugam an t-am ar fad de tithe i gContae an Chláir. Literally ceann, chuir sí ceann chugam an lá fá dheireadh ar an mbóthar céanna léi. Sílim go bhfuil sí ag iarraidh na garpháistí a bheith díreach in aice níos abhaile. Chun a rá, just a little hint there ansin. Oh, absolute emotional blackmail ag tarlú. But ansin, an lá fá dheireadh, fuair mé ceann
Oh no. Call sé anois. Pointe, ceathrar reo chun duine na Gaillimhe. Ooh!
Pointe!
Cén áit a ceathrar? Ooh.
Oh! 295.
Síleann Mam go bhfuil mise ag iarraidh bheith i mo chónaí ar an gCeathrú Rua i nGaillimh. Well, nach moch.

Giota beag an suaimhneas ón cathair, dul amach ag Trá an Dóilín, tourist attraction mór millteach, gabháil thart, fáil caife deas ar an gCeathrú Rua, breathnú isteach ar na daoine álainn atá thart ann, an Ghaeilge, an ceantar is mó Gaeilge sa tír. Ó, sorry, I just spitting facts. Sin an méid atá ann. Is áit iontach é. Even though, disclaimer, ní bheidh mé féin cónaí ar an gCeathrú Rua, but yeah! Seo rud amháin, tá tú ag obair Thart ar deich bhomaite ó do cheantar áitiúil agus fós cónaíonn tusa i gcathair na Gaillimhe. So, cad chuige a bhfuil tú ag tabhairt amach domhsa ansin?
Tá mé singil, a Áine. Níl aon mná ar an gCeathrú Rua. Nach bhfuil tú gaolta leo, yeah.

Mise yeah, beidh mise amuigh le mo theaghlach beag with little Hugh Muir. Triúr againn agus our significant others. Do Hugh Baile Átha Cliath na ngearr round IQ. Ach an deon, an rachaidh tú sa bhaile sa deireadh an dóigh leat James? An gcónaí, an mbeidh tú i do chónaí ar an gCeathrú Rua sa deireadh? Fiú nuair a shocraíonn tú síos is tá duine agat, ní rachaidh tú abhaile?
Ó beidh mé, beidh mé i nGaillimh like but probably níos gaire don chathair nuair a dtéigim.

Ach cad chuige nach mbeitheá ag iarraidh socrú ar an gCeathrú Rua. Hah? Cad chuige nach mbeitheá ag iarraidh socrú ar an gCeathrú Rua. Is ann. Just, ní mar gheall nach maith liom, but like, tá áit i mo chloigeann a bhí ann riamh, like, agus just, ba mhaith liom ansin, ach caithfidh tú bheith really, really saibhir, so. Oh, ok. Cá háit é sin? Na Forbacha. Na Forbacha?
Yeah. Really? Just teachín ar an gcósta. Ooh, sexy stuff.
Cén áit bhfuil na Forbacha? An áit a bhfuil Údarás na Gaeltachta.
Ah! A little further west ná sin. Not istigh san oifig. No.
Cad é fútsa Hugh, an rachfá abhaile, an mbogfá abhaile? Ní dhéarfainn é leis an fhírinne a rá. Tá mise ag feiceáil Hugh a bheith like an chéad like Graham Norton eile. So is like beidh sé nádúrtha do chaoi sin.

cláracha agus píosaí a dhéanamh anseo then definitely like bheinn i mo chónaí anseo agus ag fanacht anseo um, le, le duine b'fhéidir who knows cé tá le rá cé tá le rá um, ach then dá bhfuair mé I don't know dá bhfuair mé an shot ansin le airgead mór a thuilleamh don BBC slán slán Sláine sin. Sílim gur fear na cathrach thú, gur, you know, big city lights. Amach as an triúr againn, gur tusa, cé gur rugadh muid uilig faoin tuath, tusa an duine definitely nach rachadh faoin tuath, is dóigh liom.
Yeah, yeah. I mean, obviously, tá mé crazy ar Bhéal Feirste, gan dabht ar bith. Um, but just nuair a smaoitear mar... Do you know, an rud amháin, tá mé ag smaointeamh dó, agus seans go mbíonn sibhse ag smaointeamh seo fosta, nuair a bheidh teaghlaigh, bhuel, le cuidiú Dé beidh teaghlaigh againn ar fad, nuair atá, dá mbeadh teaghlaigh againn agus dá bhfuil, dá raibh canúint an áit a bhfuil siad anois, like, samhlaigh mise mar athair agus wee D4 dollies and shit agam mar pháistí, bheinn, bheinn, ar mire, bheinn scriosta faoi. Well, at least tá do chanúint, like, tá canúint Dhún na nGall, you know, ceolmhar agus, ag Áine freisin an Ghaeilge siúd, like, Yeah. Like, samhladh, like, do bheadh mise ag cónaí i Londain agus go just go mbeadh, like, Essex accent aisteach ag mo ghasúr agus sin mise gon thart mar, hey, go to school today, eh? I'm, I'm picking him off from, from, the, from, from the From the London Underground. The GE. He has to make the team for London, the county. That's that's what it is. No, yeah. A go bhar is go leornta Gaelic nó sa bhaile, bé Gaelic

Ba bhreá liom dul chuig an West End le do thoil. Tá mé ag iarraidh Wicked a fheiceáil. Yeah, bhí, bhí mé ag imirt peile tigh agus bhí mé like, chomh maith like, thar an trá san a, oh, yeah blood. Yeah blood! Sea, sea blood, sea fuil. Sea fuil. Oh, yeah. Like, tá, sin a rud tá go le tarlú, sin an méid atá go le tarlú, like. Ba de ríoga. Ní sin, mar níl Gaelic na Mumhan agamsa ar bhealach ar bith. Cibé rud é faoi nuair atá daoine ag foghlaim Gaeilge, sórt déanann siad, greamaíonn siad le blas amháin, sílim. Tá an oiread sin samplaí againn de sin, you know. Tá leaid iontach ag obair ansin a bhíonn istigh i gConradh na Gaeilge ansin i mBaile Átha Cliath as Meiriceá agus

Sin, that's the dream. Shíl mé i gcónaí, Gaillimh, but anois i mo, i mo sheanaois, tá mé ag amharc ar Chontae an Chláir, is a rá. Just, just, just chead Tony Kelly beag ag dul thart ag imirt camógaí agus iomáint agus Gaeilge acu. Ceathrar!
Ceathrar, yeah.

Many rings le cur ar. Chain ar mo leanbh like.
Tuigimse ruitin aici faoi Hugh anois, Meall. Le mo chuid, le mo neacht agus nia, cheannaigh mise rudaí dóibh is maith liomsa. So, like, Lae Nollag, like, bhí dhá leabhar ann agus ceann amháin, like, de dinosaurs is rudaí, is ceann eile de na Avengers, is bhí mise, like, ag rá, yeah, he's going to be an Avenger.

agus an seaicéad a chaith amach ó.
Tá déanta sin na grooming ar leanbh go dtaitníonn na rudaí céanna leis na daoine le déan. But sin an rud a ndéanann daoine though. Like, tá cuimhne agam nuair bhí mise níos óige, nuair bhí mise ag dul ar mo chéad lá den scoil, bhí col ceathar againn agus cheannaigh sé cása pinn Liverpool domh. Agus like, ní raibh aon duine i mo theach a raibh tacaíocht acu do Liverpool. Bhí tacaíocht ag mo chol ceathar le haghaidh Liverpool agus bhí sé just ag iarraidh bheith like, oh, oirc seo like the,

gan past ag pláil PlayStation tam ar fad, so you know sínim go bhil an cé ag buhans fi lethir. Um, but yeah, birds yeah, during... watch, Jesus. Yeah. Did she great? She Did she class? relevant. Sla slamming her hand show like I'm literally rag.
yeah, ag rag was she go she generally really really might agus go mm. shit gan ain rud. Um so yeah, I'd say Beirt, b'fhéidir. Actually, tá mise ag dul mo fhreagra a athrú, because bhí beirt i mo chlann agus mhothaigh mé go raibh mé ag iarraidh teaghlach níos mó nuair bhí mé níos óige, bhí sórt éad orm roimh na teaghlaigh mór sin go raibh like cúigear agus bhí siad like chomh gar dá chéile, mór mór craic acu, bhí i gcónaí cara thart acu le crochadh thart leis, ní raibh sin agamsa.
Nuair bhí mise níos óige, ní raibh mise ag iarraidh aon

and you know ní bheidh seo agam níos mó so caithfidh me I have to hold my turf faoi láthair you know tá mo dheirfiúr bhí good thing going here yeah exactly bhí mo dheirfiúr chomh flaithiúil bhí sí chomh deas dom is bhí muid ag roinnt na bréagáin an t-am ar fad I'm telling you now dá raibh leanbh eile insa teach I would have hated him dár tháinig sé isteach ann like uh, anois tá mé like ba bhreá liom cos anois ní bheidh ní bheidh sin agam choíche an like an mothúchán sin dá like you know tusa mar pháiste agus tagann like leanbh úr isteach whatever agus like you know go bhfuil tusa like seo like the deartháir nó the deirfiúr ba céin or whatever like ní bheidh sin agam choíche um obviously le cuidiú Dé beidh sin agam le mo chuid páistí féin but um yeah I think anois tá mé like oh bheadh sé ar dóigh just dá raibh leanbh eile ann but ag an am I was like nah don't even look ná even bígí gar dá chéile mum agus dad like níl mé ag iarraidh aon Deartháir ná dearfar beag le do thoil. Anois mar le idea anois go bhfuil James ag iarraidh clann an-mhór. No. Oh yeah. Oh yeah. No.
Ah tá James, go on. No, just just I'm scared of my girl dad. Sin mé is mo ghearr. Aww. That's it. Aww, aww Urchar anois.
Urchar anois. Oh, dad, you're just going to be like, oh, get out of my sight. No, I feel like mo really tough ar buachar beag dó, but like What? I'd be such a softy tin mar girl dad, like, you know.

I think nach mbeidh mé like uafásach strict ar éirí cin Cin sin sin- cin sin má tuisli ar dhéanamh. Déanfaidh siad chuile rud. Trust Yeah. me.
They're gonna they're gonna have a lot of hobbies and they have no choice in it. Yes.
You know? Siad ag dul ceol a dhéanamh, siad ag dul a bheith ag damhsa, siad ag dul a bheith ag football. Siad in ann rudaí eile a dhéanamh freisin, but An like mbeidh tusa i do trophy dad?

Bhuel sin an rud, caithfidh tú baint triail as an rud, like sin, do you know what, like nuair bhí mise níos óige, domsa, uh, bhainfinn triail as rudaí whatever, and then ní bheinn maith acu go díreach, agus then bhí mé like, níl mé ag déanamh seo níos mó. Um, like, uh, agus ceol, bhí, bhí, ní raibh suim agam sa cheol nuair bhí mé níos óige, it was only nuair bhí mé like, uh, leir, like bhí ranganna guitar agam, agus mhm. stop mé de sin, bhí ranganna piano agam, stop mé de sin, um, you know, rinne mé, like rudaí beaga, like, uh,

An céad, an céad leanbh. Cé as mise agus James a bhfuil tú chun roghnú le bheith leis an céad godfather don páiste? Cad chuige a shíleann sibh go bhfuil an rogha idir an bheirt agaibh Ah, sin. tá a fhios againn. Tá- ní, it's not even a, a síleann muid, tá a fhios againn gur, gur muidne atá chun le bheith ann. Usually an chéad gasúr bheadh Áine an godmother.

You know? Like, ní thógtha liomsa gan mo dheartháir a phiocadh, cé nach mbeadh seisean ró-ghorta, ach sílim gur sin an dóigh go dtéann sé, bíonn ort duine faoi leith a phiocadh le bheith. Well, I tell you one thing, is mise an tríú gasúr sa gclann, an duine is óige, bhí mo mhuintir chomh leisciúil le cé a phioc sé sin, because tá mo mhuintir baiste fucking useless. Tuigim nach bhfuil siad ag éisteacht le seo. I wouldn't care. I'd tell them to their face. Useless. Useless. Being angry doesn't mean anything though son. I mean James tá tú i do dhuine fásta anois ní gá dóibh bronntanais a fháil duit go fóill. Oh sorry like um, the whole point is this is a contract for life um, I know um, faigheann mo mháthair baistí fós rudaí dom. Tá mé sular beo.
Tá mé sular beo.
Just in ice, ice cold in my veins though. Edward right here. Such Jean.
Sheesh.
Um, Pan méid sin, mu sin fáil lein um, sports edits ar mo hot TikTok in sin, is fá sin fásta, James. Oh, like, ní tada mó um, TikTok ach sports. no, but like, as in, like, testing their geniting, like, fan cams, like... Oh, yeah, yeah.

ó duine ón gcomharsan béal dorais s'acu agus ansin What? d'iarr ar ais iad agus bhí bean amháin agus bhí fiú cat litter aici taobh istigh agus ní fhacaidh lead an cat seo ag duine faoi naoi lá agus bhí an comharsan ar shiúl so shíl sí gur chaill an cat seo raibh sé taobh istigh i dteach an chomharsan thug sí chuig cattery eh, an cat like kennels but do chait don naoi lá What? agus ní léithi an cat fiú so sin an What? an TikTok go mbímse air Ó, craic an oideas! Cuardaigh neighbours stealing cats agus titfidh tú isteach i ndomhain de just daoine craiceáilte. Tá sé iontach. No, I'd say definitely níl sé sin ag teacht suas chugam-sa, but an ceann is maith liom-sa, tá really satisfying. Right, is b'fhéidir anois go, but tá mo bhreithlá théis a bheith ann, go bhfuil an aois ag teacht orm, ach an bloody garraíodóireacht.

Avocado. Teastaíonn talamh uait. Ní cúpla acra then.
Avocados Connemara. Níl níl mise ag argóint ar ar bith. Really?
Ar- Oh no, tá mise. Ach dé- déarfainn go ndéanfadh Cillian an chuid is mó den obair. Agus Bhreá liom- liomsa rud a dhéanamh leis leis an rud stuff a fhásann muid. Bhreá liom gairdín deas agus gan a bheith ag obair air. Like, íocfainn duine le é a ghearradh agus íocfainn like, duine le, le breathnú ina dhiaidh. I, is fuath liom. Bhán. No, genuinely, is fuath, no, gan dabht, is fuath liom shit. Is You're really not a country boy, are you? Beidh tusa seven man má tá tusa gan gairdín i gceann de na high rises sin i London, I tell you that. I'm telling you, bhí mé ag déanamh réidh mo. Ná mé. Mo, mo patch beag gairdín. But uh, no, it's, yeah, cos b'fhearr liom a bheith ag gearradh an fhéir an t-am ar fad agus like on the sit on, uh, on cibé rud whatever. Um, ah, but like cuimhnigh ar na aromas. like an petrol agus an féar agus na bláthanna Ó. Agus bhfuil gairdín deas agat sa bhaile James ar fhás tú aníos leis sin? Jeez, so tá ionadh orm go bhfuil an suim seo agat. Yeah. Mar d'fhás mise aníos leis, you know, polytunnel amuigh ar cúl, like Dad gafa leis an ngarraíodóireacht, fásann sé achan rud a itheann muid sa bhaile, like really, really into it. So sin an rud gur mhaith liomsa a dhéanamh. Téarma leis, chomh maith.